bi sɔgɔmada in na samedi ne bɔra n ka so eh, ka na baarayɔrɔ la parce que d'habitude ne bɛ baara kɛ samedi donc n nana baarayɔrɔ la n nana n ka mobili jɔ eh, da la aw yɛrɛ ye carré kɔnɔna ye mobili wɛrɛw jɔlen ye donc euh, ne tora biro kɔnɔ yan entre 13h50 ka taa se 14h ma n ye mankanba dɔ mɛn kɛnɛ ma d'habitude voilà n ye mankanba bɛ kɛnɛ ma n bɛ balimu na n ka gardien bolila ka don biro kɔnɔ ko n ma patron a ko tiɲɛni kɛra n ko a ma tiɲɛni jumɛn kɛra o y'a sɔrɔ kuyɛri dɔ b'a bolo n ko tiɲɛni jumɛn kɛra a ko mɔgɔ fila nana moto la u kunkolo datugulen don u ye mɔbili vitre ci donc n bɔra n taara lajɛ n taara sɔrɔ effectivement mɔbili vitre kɔfɛla vitre cilen don ɲɛfɛ fɛnɛ vitre fɛnɛ cilen don donc n taara sɔrɔ voisin minnu bɛ kɛrɛfɛ olu fɛnɛ bɔra mankan bolo olu fɛnɛ bɔra k'u jɔ da la donc n ye ɲininkali kɛ ko non ko mɔgɔ fila nana moto jakarta la kelen bɛ kunkolo datugulen don kelen dɔw bɛ ɲɛfɛ k'o fɛnɛ kunkolo datugulen kelen ka misɔrɔ siri a kun na donc ko u ye nin acte kɛ donc n y'a lajɛ n ɲɛ b'a la parce que mɔbili vitre cira fo ka gabakurun don mɔbili kɔnɔ donc n ye kun don o yɔrɔ fɛ k'a lajɛ n ɲɛ bɛ mɔbili kɔnɔna na n ɲɛ bɛ sachet bleu la manaforun sachet bulalama donc gabakurun belebeleba b'a kɔnɔ donc ɲɛfɛla fɛnɛ na n taara sɔrɔ gabakurun bɛ manaforun sachet bilen fɛnɛ kɔnɔ o fɛnɛ kɛlen ka ɲɛfɛta in fɛnɛ ci ka da o kan donc n y'o fila ye min kɛ n ko a n ko nin kɔni nin ko in ka gɛlɛn dɛ a tɛ se ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'an b'a fɔ ko amateur maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a ma dege nin ko ninnu na parce que n'i ma dege nin ko ninnu na i bɛ gabakurun ta i tigɛ de la ka gabakurun bila manaforo kɔnɔ ka na acte kɛ n ko nin bɛ sɔrɔ mɔgɔ ye maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a ka baara don wa a b'a baara dɔn fɛnɛ parce que o bɛɛ kɛkun ye min ye empreinte kana se ka ta parce que mana na n t'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ nka ça va être très très difficile mana na k'a fɔ k'i bɛ se ka mɔgɔ ka empreinte ta donc hali n'i ye enquêteurw lajɛ u bɛ gant don tigɛ la gant manama don tigɛ la pour que au moins empreinte ko la ka se ka tɛmɛ donc o bɛɛ lajɛlen n ko nin tɛ kɛ nin tɛ gansan ye ten donc n ye gardien bila n k'ale ka taa septième arrondissement na ale ka taa septième arrondissement polisiw wele olu ka na ka se k'a lajɛ ka ko constat kɛ donc euh, acte in kɔfɛ euh, an ye appel sɔrɔ appel min na ne y'a sɔrɔ k'a fɔ a numéro b'an bolo parce que a tigi m'an wele numéro masqué mais a ye numéro numéro min ye faransi numéro 003 ko in yɛrɛ kelen kɔfɛ 00337 a ka numéro ye donc o ye faransi numéro ye donc a y'an wele a y'a daminɛ fɔlɔ ko e ye jɔn ye k'e b'i yɛrɛ kɛ mun journaliste k'e y'i ka journalisiya kalan kɛ min donc ne ko a ma n ko i ye n wele i bɛ ka n wele kun jumɛn na non aw kan ka minɛ de k'aw datugu ou même k'aw latunu yɛrɛ ka bɔ jamana kɔnɔ parce que a ye mɔgɔw tɔɔrɔ a bɛ k'an ka jamana tɔɔrɔ i la a ye caman fɔ sariya la a bɛnnen tɛ maa ka maa ka kumakan enregistré appel la o kɔnnen don sariya la sinon diɲɛ don o don ala ye diɲɛ don o don dan ne ka telefɔni bɛ n kɛrɛfɛ ne bɛ se k'a fɔ ala ye diɲɛ don o don ne ma appel sɔrɔ o ye saba ye mun bɛ yen dɔw bɛ wele u b'i neni dɔw bɛ wele u b'i menacer u b'a f'i ɲɛna k'an b'i faga dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ko n'i ma nin dabila an bɛ nin k'i la donc o diɲɛ don o don o ye ne ka côté mais bi ta la acte in kɔfɛ nin fɛnɛ ka kɛ o de kosɔn n ye seere sɔrɔ n yɛrɛ la aw yɛrɛ minnu nana ɲɔgɔn fɛ n'o adiawiakoye ale tun bɛ n ka biro kɔnɔ ko to fara jigi sidibe kan o ye n terikɛ ale fana tun bɛ n ka biro kɔnɔ n ko bon n'a bɛ kɛ mun ye n fana b'a bila haut-parleur la a tun bɛ n tulo de la parce que n'i ye mɔgɔ ka fɛn fana bila haut-parleur la i b'a fɔ a ɲɛna a tun bɛ n tulo de la n k'u ma komi olu bɛ yan pour que olu fana ka kɛ seere ye n y'a bila haut-parleur la ka telefɔni da donc a ye kuma na a ye kuma caman caman fɔ a tilala ka kuma na après miniti wolonwula ni dɔɔni a tila kuma na a y'a ka telefɔni tigɛ donc n kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ eh, jamana ɲɛmɔgɔw ka k'a lajɛ nin ko sugu ninnu ka se ka dabila jamana kɔnɔ nka a bɛ ne hakili jigin ka taga maa o maa maa minnu bɛ yen ne y'a sɔrɔ an balima minnu bɛ yen an balima maliyɛn minnu bɛ yen minnu sigilen bɛ kɔrɔn fɛ yan fan fɛ walima minnu sigilen bɛ eh, camancɛ an bolo yan fan fɛ nin bɛ ne hakili jigin olu la parce que depuis 2012 olu bɛ nin situation na ka mɔgɔw bɛ faga u ka butigi butigi bin bɛ k'u ka butigi kan k'u ka butigi jeni u ka mɔbiliw bɛ enlevé walima u ka mɔbiliw bɛ jeni maaw dɔw bɛ sa u ni na donc a ye hakili jigin o bɛɛ lajɛlen na n ko k'a fɔ anw bɛ bamakɔ yan an kɔni an bɛ taa an bɛ bɔ quartier ni quartier an bɛ circuler an t'a fɔ k'a fɔ ko eh, basi foyi t'an na nka an n'olu fana ta tɛ kelen donc a ye hakili jigin o la n ko k'a fɔ fɛn minnu a bɛ digi n na ɛɛ mais fɛn minnu n bɛ n yɛrɛ ɲininka n ye mun de kɛ n ye nkalon tigɛ ka da dɔ de la wa walima n ye dɔ de ka ɛɛ ɛɛ vie privée fɔ wa walima n ye dɔ de ka mankutu tiɲɛ walima n ye dankari kɛ dɔ de ka ɲɛnamaya la jamana kɔnɔ wa min y'a sɔrɔ ko nin acte bɛ kɛ ka ɲɛsin ne ma n ye ɲininka o question posé bon n'i y'a sɔrɔ n y'o bɛɛ lajɛlen kɛ sariya bɛ yen o a tigilamɔgɔ ka taa sariya kɛnɛ kan sariya kan ka mun kɛ sariya k'o kɛ mais kana baga n ma ten n ma foyi k'i la ma ji ma ma foyi k'i la ka na n ka bolomafɛn n ka nafolo ka na tiɲɛ n ko ma n ko o yɔrɔnin kɔni an ma se ka ma se k'a faamuya quoi parce que jamana kɔnɔ jamana min bɛ n'i y'a sɔrɔ jamanakɔden bɛɛ lajɛlen n'a hakilinata don e hakilinata y'i ta ye hakilinata y'i ta n'e ma bɛn na sariya bɛ yen taa sariya kɛnɛ kan mais a ma se i k'a fɔ k'i bɛ dankari kɛ maa ka nafolo la fo ka se o niveau ma an kɔni bɛ mun ɲini dɔrɔn o de ye dɔrɔn fanga tigilamɔgɔ an b'a koɲɛ t'olu bolo je crois que olu de bɛ se ka ko tɔ déterminer k'a dɔn mun b'a la an kɔni b'an ka baara kɛ n'o ye k'a fɔ an b'an ka enquêtes kɛ n'an fana sera ka mun sɔrɔ k'a bila mɔgɔ ka bolo kan an b'o bila u ka bolo kan inchallah an kɔni bɛ mun dɔn jamana in kɔni kɔnɔ ni n bɛ se ka mun kɔni fɔ ni ne yɛrɛ bɛ mun ka appel sɔrɔ telefɔni sɔrɔ ka appel min sɔrɔ o ye maa fan caman minnu b'a fɔ ko ne bɛ jamana transition critiquer ko n b'o critiquer kun jumɛn na ko ne ye jamana kɔnɔ ko ne dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ne kan ka faga de a message bɛ n bolo minnu bɛ message ci n ma n b'a capture kɛ minnu bɛ eh, eh, appel téléphone fɛnɛ na n bɛ téléphone min kan ni a numéro bɔlen don n b'a a numéro capture kɛ o bɛɛ ka garder au moins ni n taara procureur ɲɛ a karisa ye ne wele nin don a numéro filɛ a ye nin kumakan ninnu fɔ n ma bon ni procureur de bɛ se ka réquisition bila ka taga Eh, eh, que ça soit Malitel ou Orange ou bien appel téléphone na tɔgɔ min na a tigi ye kumakan min ko fɔ mais sariya ma sariya di ne ma ko ne ka tigilamɔgɔ ka kan enregistré o fana kɛra défaut ye an bɛ don min na ko bi sinon n'a tun fɔra ko sariya tun dila an ma k'an bɛ se ka mɔgɔ ka appel téléphonique ka enregistré a sa ma sɔrɔ a mɔgɔ caman ka appel téléphonique tun bɛ ne bolo dɛ mais bi ta kɔni kɛra maa dɔw ɲɛna n y'a bila haut-parleur la cogo min na olu ka kɛ seere ye je crois que olu fana seere olu y'a mɛn mun fɔra donc euh, ne kɔni tɛ se k'a fɔ maa kelen minnu don mais maa minnu kɔni na fan caman kɔni ye mun ye minnu bɛ k'a fɔ ko kun jumɛn na ne bɛ transition critiquer nin waleya in kɔfɛ e labɛnnen don ka fɛn jumɛn kɛ sariya taasira fɛ en même temps mɔgɔ min y'i wele ka don waleya in cɛ don ou muso bon ne tɛ se ka a kɔni mun kɛra kɛnɛ ma u y'o de fɔ par exemple a kɛra aw yɛrɛ ɲɛna je crois que minnu ye témoignage kɛ da la aw yɛrɛ y'o mɛn ko dɔ tun bɛ ka moto boli k'o ye muso ye a musɔrɔ b'a a ye musɔrɔ k'a kunkolo meleke mun bɛ kɔfɛ cagoule b'o kunna o y'o de fɔ ne yɛrɛ ɲɛ mun ye ne Malick kɔni ala ko tiɲɛ ni tiɲɛ n tɛ se k'a fɔ ko n y'u ye mun ye maaw ye mɔgɔ ye moto sanfɛ minnu y'u ye kɛnɛma olu de y'a fɔ n ɲɛna donc ne bɛ se ka dan o yɔrɔ la mais n kɔni bɔra n ye mun ye n ka mobili cilen kabakurun bɛ fɛn kɔnɔ n y'o ye n bɛ se ka kuma o de kan maintenant mun ye k'a fɔ n ko n bɛna mun kɛ dɔwɛrɛ tɛ o an bɛ sariya de kɔnɔ toujours ne y'o de fɔ ne tɛ fɛn kɛ fɛn min bɛ yen k'a fɔ ko n bɛ se k'a fɔ ko n bɛ n ta juru sara walima n bɛ n ta juru sara jɔn yɛrɛ la n bɛ taa n ta juru sara jɔn na fo ni n taara baga mɔgɔ wɛrɛ gansan fɛnɛ ma ka taa fɔ ko n bɛ n ta juru sara donc ne b'a koɲɛ to sariya bolo ne kɔni ye constat d'huissier kɛ an b'a essayer ka koɲɛ in ka bila ka taa tribunal la ni tribunal de b'a ko ta déterminer a kan ka kɛ cogoya minnu na ka se ka kɛ ten mais sariya kɔni jamana kɔni kɔnɔ an ka jamana sariya kɔni y'a jira k'a fɔ jamana kɔnɔ den o den a bɛɛ lajɛlen lakana ka kan wa a bolofɛn fɛnɛ lakanani fɛnɛ ka kan o jagoyalen don jamana ɲɛmɔgɔw kan o y'an ka jamana sariya de donc minnu bɛ yen k'a fɔ o de kosɔn minnu ta bɛ ka kɛ depuis 2012 a jagoyalen don sariya kan ne fɛnɛ ta jagoyalen don jamana ɲɛmɔgɔw kan u k'o kelen kɛ ne ka sécurité a jagoyalen don u kan